Salam la famille, c'est comment Bienvenue de nouveau sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina toujours i abonné en plus i ka cloche nin activé comme ça n'an ye vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama bon i n'a fɔ a bɛɛ ɲɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo in an bɛna baro kɛ sujet dɔ de kan n'o ye Chine ni Taïwan ka ko ye actualité kɔnɔna la nin waati in na diɲɛ sofɛlenba de don k'a sababuya kɛ américains ka ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Nancy Pelosi o de ye deplacement dɔ kɛ k'a fɔ k'a bɛ taa Taiwan kɔnɔna la a sera yen ka ban Chinois bɔra ka réagi Russes bɔra ka Chinois dɛmɛ Américains fana bɔra ka réagi nin video kɔnɔna la an bɛna jɛ k'o de débriefer ɲɔgɔn fɛ donc a dogolen tɛ mɔgɔ si la a mɛnna an delila ka video dɔ kɛ k'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko mankan bɛ Chine ni dugu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele ko Taiwan an y'a expliquer ɲɛna o video kelen in na k'a fɔ ko dugukolo in ye Chinois de ta ye depuis lawale dugukolo in bɛ ji de sanfɛ a bɛ Chine kɛrɛfɛ de Bɔn dugukolo in sanfɛ population dɔw de bɛ yen a bɛna fɔ a population fanba yɛrɛ ye chinois de ye u caman bolila wagati dɔ la ka bɔ Chine kɔnɔna la ka t'u sigi dugukolo in sanfɛ k'a sababuya kɛ wagati dɔ kɛra régime fila kun bɛ concurrence la fanga nɔfɛ régime dɔ minnu gagnera n'u bɛ Chine kɔnɔna la n'o ye communistes ye donc olu ni u ye minnu ci olu bolila ka t'u sigi yen u ye régime kura de créer Taïwan kɔnɔna la n'a fɔ a b'a kalama cogo min chinois bɔra k'a revendiquer a mɛnna k'a fɔ ko dugukolo in ye olu de ta ye a minɛni ko b'u kɔnɔ ani fɛnɛ président minnu b'u kunna fanga la yen n'u y'a décider don min k'a fɔ k'u b'u ka indépendance ta ani fɛnɛ ni américainw y'a bɔ u yɛrɛ la don min k'a fɔ k'u bɛ jamana in ka indépendance d'a ma u sigilen tɛ ni fɛn min ye o bɛ kɛ En plus o bɔlen kɔfɛ kosa in na mankan dɔw fɛnɛ wulila le fait que américains bɔra ni déclaration dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko don min ni chinois y'a décider k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa bin Taïwan kan a don olu bɛ intervenir militairement et pourtant nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a mɛnna an bɛ tayiwaniw ka perezidan ye wele bila amerikɛnw ma k'a fɔ k'u ka n'u ka baziw sigi u ka jamana kɔnɔ k'u lakana ka bɔ chinois ma americains ka bazi baden de bɛ ani fɛnɛ u ka sɔrɔdasi baden de bɛ ji in sanfɛ n'o ye taiwan ye donc chinois fɛnɛ bɔra ni déclaration dɔ ye a mɛnna ka kɛlɛ to ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ chinois ka déclaration kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko n'a bɛ americains kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ se k'u jɔ olu n'u mago cɛ k'u filila ko diɲɛ jamana tɛ yen olu bɛ siran min ɲɛ ani fɛnɛ diɲɛ jamana tɛ yen min bɛ se k'i jɔ chinois n'u mago cɛ ko n'u ma da a la u k'a kɔrɔbɔ o wagati la mankan kun dara dɔɔni mɛ an bɛ balima na dɔgɔkun tɛmɛnen in na tayiwaniw ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw y'a deside u ka perezidanti yɛrɛ be yen u ka perezidanmuso yɛrɛ kun jɔlen be yen u ka arme mɔgɔw ye exercice militaire dɔ kɛ k'u fanga yira sinuwaw la k'a yira sinuwaw la k'a fɔ ko don min n'u y'a deside k'a fɔ k'u bena dugukolo in minɛ ni fanga ye a don olu fɛnɛ be kɛ yan k'u makɔnɔ fanga b'olu la olu t'a to ten dugukolo in ka minɛ o bɔlen kɔfɛ u y'a yira sinuwaw la k'a fɔ ko ni don min u y'a deside k'u be dugukolo in minɛ olu m'a fɔ ko yɔrɔ in tɛ minɛ dɛ kɔmɛ k'a minɛli bɛ sɔn ka gɛlɛya ko parce que fanga b'olu fɛnɛ la amerikɛnw y'u forme k'u nana ni kɛlɛkɛminɛnw ye en plus o bɔlen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ nana nan kɛ ko tɔw bɛɛ la wagati dɔ kɛra amerikɛnw bɔra de k'a yira k'a fɔ ko sinuwaw kana eseye k'u bɛ dugukolo in minɛ mɛ an bɛ waati min na joe biden bɔra ni declaration dɔ de ye kosa in na k'a yira k'a fɔ ko don min ni sinuwaw y'a deside k'a fɔ k'u bɛ dugukolo in minɛ o don olu fɛnɛ bɛ intervenir militairement o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ b'u ka sɔrɔdasiw ta ka taa taiwan dɛmɛ bon le fait que américainw y'a yira k'a fɔ ko don min ni chinoisw y'a décider k'a fɔ k'u bɛ taa dugukolo in minɛ olu bɛ intervenir militairement o yɔrɔ de la mɔgɔ caman bɛ ka américainw accuser k'a fɔ ko u bɛ ka fɛn dɔ kɛ mun man ɲi parce que n'a ye se k'a jateminɛ wagati min na kɛlɛ wulila ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ yanni kɛlɛ ka wuli Février kalo kɔnɔna la le 23, 22, 24 ɲɔgɔnna ninnu na Vladimir Poutine bɔra ka discours dɔ kalan o discours in kɔnɔna la a ye fɛn dɔ signé décret dɔ signé k'a yira k'a fɔ ko donbasikaw filɛ nin ye genre olu dɔw de don u bɛ Russie kan de fɔ a mɛnna depuis 2014 2015 wagati ninnu na donc u ye accord dɔ de signé n'u b'a wele ko l'accord de Minsk mun b'a yira k'a fɔ ko don min ni wuli kɛra ka taa bin donbasikaw kan irisiw de b'u ka sekirite garanti vladimir putin o don kelen in na fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu b'u ka indepandansi kɔ mɛ ukrainiyɛnw bannen don k'u ka indepandansi d'u ma i n'a fɔ sinuwaw bannen don ka tayiwanɛw ka indepandansi d'u ma cogo min paske u ka dugukolo de don mɛ ni tayiwanɛw ko k'u tɛ to sinuwaw fɛ ka ban k'u b'u ka indepandansi kɔ amerikɛnw dun bɛ k'u dɛmɛ bi k'a fɔ k'u k'u ka indepandansi ta bon kɛlɛ min wulila ukraine kɔnɔna la ni population dɔw kun bɛ ukraine kɔnɔna la n'u kun bɛ donbasi kɔnɔ o mɔgɔ nu fɛnɛ kun b'u ka independance kɔ mais vladimir putin wulila k'a fɔ ko u ko k'u b'u ka independance kɔ a ko k'a tɛ independance d'u ma o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a bɛ tila ka wuli fɛnɛ ka taa bin u kan o hukumu de kɔnɔna la ne t'u to aw bolo parce que 2014 15 wagati ninnu na an ye accord dɔ signe n'u b'a wele ko accord de minsk o wagati la vladimir putin ka jamana de y'i yɛrɛ kɛ garanti ye k'a fɔ ko donbasi mɔgɔw ka sɔn akɔri in ka siɲɛ don min ni ukrainiyɛnw wulila ka taa bin u kan u b'u dɛmɛ donc allemagne ni faransi fɛnɛ kun ye ukrainiyɛnw ka garanti ta k'a fɔ ko u ka akɔri in siɲɛ u ka kɛlɛ dabila u ni donbasikaw ni ɲɔgɔn cɛ don min ni mankan wulila olu fɛnɛ bɛ ukrainiyɛnw dɛmɛ mais accord in a b'i n'a fɔ ukrainiyɛnw kun tɛ k'o accord respecte vladimir putin nana jateminɛ k'a fɔ ko accord in tɛ ka respecte il va falloir que ale fɛnɛ ka wuli ka taa mɔgɔ ninnu dɛmɛ parce que a y'a dalakan di u ma Bon o kelen sisan le fait que Poutine wulila k'a fɔ ko u b'u ka indépendance kɔ a m'a d'u ma accord b'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ dabila ukrainien ma kɛlɛ dabila u bɛ ka continuer k'u faga ne fɛnɛ bɛ wuli n bɛ t'u défend wagati la américain wulila k'a yira k'a fɔ ko russiw de wulila ka taa bin ukrainien kan k'u ye jamana ka souveraineté de bafouer u man ka wuli ka taa bin jamana kan jamana min ka indépendance b'a bolo et pourtant Poutine wulila de ka taa mɔgɔ dɔw sauver minnu kun bɛ k'u ka indépendance réclamer Bon Américains nan'a fɔ o wagati la k'a fɔ ko o kɛlɛ in c'est pas légitime k'a fɔ ko Russie wulila ka taa kɛlɛ min kɛ kɛlɛ ɲɛnama tɛ Ukraine kɔnɔna la k'u taara mɔgɔ ninnu sauver Donbass kɔnɔna la mais n'a fɔra ko nin wagati in na olu fɛnɛ jamana fila bɛ ɲɔgɔn na o jamana kelen in jamana dɔ in ka dugukolo de don o ko o jamana in kana n'a ka indépendance ta a ko k'a bɛ wuli o don n'u ko k'u bɛ wuli ka taa bin u kan a bɛ wuli ka t'u dɛmɛ kɛlɛ la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko a ko irisiw kana na mɔgɔ dɔw dɛmɛ k'u ka indepandansi sɔrɔ mɛ bi a ko k'a bɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ dɛmɛ k'u ka indepandansi ta amerikɛnw nana jateminɛ sisan k'a fɔ ko olu bɛ se ka kɛlɛ dɔ wuli azi kɔnɔna la n'o ye sinuwaw ka kote ye deja a dogolen tɛ mɔgɔ si la sinuwaw ka kote la nin waati na u bɛ ka yɛlɛn tellement u bɛ fɛ ka kɛ premier puissance économique yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ de kɛlen don ka amerikɛnw kamana gan nin waati na k'a fɔ ko sinuwaw bɛ ka emergeli min kɛ fanga min bɛ ka d'u la nafoloko ta fanfɛlaw la u ka investissement bɛ fan bɛɛ u bɛ juru don diɲɛ jamana caman na nafolo b'u bolo u ka fɛnw bɛ feere diɲɛ fan bɛɛ fɛ amerikɛnw nana jateminɛ k'a fɔ ko réellement n'an ma ko dɔ kɛ ka se ka ninnu lajɔ réellement u bɛ sɔn k'an ka puissance minɛ an na diɲɛ kɔnɔ parce que olu bɛ fɛ u ka to sommet de la wagati bɛɛ la preuve en est que russe kɛlen k'u ka influence étendre diɲɛ kɔnɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka valɛriw sɔrɔ donc u ka tête de nikilɛriw bɛ ka caya u ni coopération bɛ ka caya u ni afiriki ni ɲɔgɔn cɛ asie kɔnɔna la moyen orient hali amérique continent kɔnɔna la u ni jamana dɔw bɛ ka coopération ni fɛnw kɛ militairement u y'a décide k'a fɔ k'u ka russie affaibli militairement o hukumu de kɔnɔna la u y'a décide k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ wuli ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ Bref, o bɔlen kɔfɛ Chinois fɛnɛ ka côté la mɔgɔ caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko réellement Américains bɛ fɛ ka na ni basigibaliya de ye Chinois ni Taïwanais ni ɲɔgɔn cɛ ka essayer k'u ka économie lajigin n'u ye kɛlɛ kɛ ou soit ka essayer ka sanction dɔw bin u kan n'u y'a décider don min ka taa bin Taïwan kan ou soit fɛnɛ ka essayer ka diɲɛ kɔ don u ma i n'a fɔ u tun bɛ ka mun kɛ irisiw la bɔn sisan amerikɛnw ka muso dɔ de bɛ n'u b'a wele ko nansi pelosi u ka ɲɛmɔgɔba dɔ de don a bɛ posi dɔ de okipe etazini guvɛnɛman kɔnɔna la o bɔra n'a ye a bɛ kalo ni kalow bɔ a bɛ bɔ n'a ye k'a fɔ médiaw ɲɛ na k'a fɔ k'ale bɛna taa taiwan kɔnɔna la et pourtant chinois dun y'a yira k'a fɔ ko dugukolo min bɛ n'u b'a wele ko taiwan k'u k'u janto u kana essaye k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛ jamanaba wɛrɛw la o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko dugukolo in bɛ ka bɔ olu ka bolo kan n'u kɔmansera k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛ amerikɛnw na politikiman et tout donc o hukumu de kɔnɔna la nansi pelosi tɔgɔ in bɔra n'a ye a bɛ kalo damadɔ bɔ pour que ka chinois provoquer k'a fɔ k'ale bɛna déplacement dɔ kɛ ka taa taiwan dugukolo sanfɛ bɔn o kɛlen sisan o ma diya chinois ye chinois bɔra k'u ka mécontentement yira o wagati la a bɔra tuguni k'a ka déclaration kɛ o bɛɛ la a ma taa mɛ an bɛ waati min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna la a bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko ale bɛna taa taiwan kɔnɔna la a tɛna mɛn Chinois fɛnɛ ka président Xi Jinping bɔra k'a yira k'a fɔ ko Américains bɛ mun na k'u k'a dabila k'u kana tulonkɛ kɛ ni tasuma ye donc u kana essayer k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ wuli u ka yɔrɔ in na yanni Américains ka ɲɛmɔgɔ in ka na Taiwan kɔnɔna la Chinois y'u ka sɔrɔdasiw lawuli u ko n'a nana olu fɛnɛ ka réponse bɛ sira la ka na u bɛ opération dɔw kɛ an t'a dɔn u bɛna opération sugu min kɛ don nataw la de an bɛ bɔ a kalama si réellement ni chinois bɛna taa bin taiwan yɔrɔ dɔ de kan ou soit u ka réaction bɛna kɛ fɛn min ye chine population dɔw ko ko chinois kan ka coup fort dɔ de kɛ c'est à dire u kan ka essayer k'u bagabaga ka ɲɛ de ko américain kan k'u occuper u ka ko la ko u b'u interférer diɲɛ jamana bɛɛ ka ko la donc ko olu bɛ fɛ k'u ka jamana fara ɲɔgɔn kan de ko ni américainw y'a essayer k'a fɔ k'u b'u ka jamana diviser donc ko chinois pɛrɛnnen don u ka essayer k'u fanga utiliser ka se ka taiwan minɛ ka fara u yɛrɛ kan ko parce que u bɛ fɛ ka Chine diviser de. Bi mardi don le 2 août 2022 actualités bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko Nancy Pelosi tɔgɔ ye n'o ye américainw ka gouvernement baarakɛla in ye k'a ka avion jiginna Taïwan dugukolo sanfɛ an bɛ bali mun na chinois fana y'a décider ka wuli k'u ka avion militaires lawuli plus de 21 avions militaires c'est à dire u ka militaires ka avion mugan ni kelen o de wulila ka tɛmɛ ka don Taïwan espace aérienne kɔnɔna la ka sɔrɔ u m'a ɲini u fɛ Taïwanais fana ka ministère de la défense mɔgɔw bɔra n'a ye ka communiqué kɛ k'a fɔ ko chinois bɔra k'u ka espace aérienne violer ka don n'u ka kɛlɛkɛminan avion mugan ni kelen u ka espace kɔnɔna la bon i n'a fɔ n y'a expliqué ɲɛna cogo min k'a fɔ ko dugukolo in chinois bɛ k'a revendiquer k'a fɔ k'olu de ta ye dugukolo in ye a bɛ n'a fɔ depuis 1997 wagati la a bɛ san mugan ni duuru bɔ bi américainw ka ɲɛmɔgɔba dɔ ma deli k'a sen jɔ taïwan dugukolo sanfɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ de u ka guvɛrɛnɛman baarakɛla mɔgɔba dɔ ka a sen jɔ taiwan dugukolo sanfɛ muso in a kariyara ka taa yen siniwaw fana y'a deside ka reyaji k'u ka avion militaire mugan ni kelen de lawuli ka don taiwan territoire sanfɛ donc an t'a dɔn siniwaw ka réaction laban bɛna kɛ fɛn min ye mais quand même siniwaw ka président kɔni bɔra k'a yira américainw na k'a fɔ ko u ka muso min bɛ ka déplacement kɛ ka na taiwan kɔnɔna la ko provocation de don k'u sigilen tɛ ni fɛn min ye u k'u janto u yɛrɛ la ko sinon k'a ɲɔgɔnna bɛ sɔn ka kɛ amerikɛnw fɛnɛ ka armée mɔgɔw ka chef d'état major bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔba min ye déplacement kɛ ka taa taiwan kɔnɔna la ko n'a mako bɛ amerikɛnw ka kɛlɛkɛcɛw la an'u ka kɛlɛkɛminɛnw na u ka se k'a lakana taiwan kɔnɔ fɔɔ ka taa lasegin genre ka k'a fɔ k'ale pɛrɛnnen don ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa k'a sécuriser fɔɔ ka na a segin ka taa amerique kɔnɔna la Siniwaw ka ministre des affaires étrangères bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko amerikɛnw bɛ fɛ k'u servir taiwan na de ka se ka fiɲɛ tigɛ olu la ani fana k'olu ka jamana tilan ko sini ka jɛ ka kɛ sini kelen o da man di amerikɛnw na ani fana o man di amerikɛnw ye ko ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka dugukolo fara k'u ka indépendance ta genre k'o ye jeu dangereuse de k'o man ɲi en plus o bɔlen kɔfɛ n'aw ye se k'a jateminɛ n y'a expliquer aw ɲɛna ka exemple dɔw d'aw ma russie ni ukraine ka cas la n'a nana fɔ ko irisiw bɛ ka pro-séparatistew dɛmɛ de c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la k'u ka indépendance ta ka dugukolo fara ka bɔ ukrainiyɛnw na n'o ye irisi kanfɔla min bɛ ukraine kɔnɔna la donbasi mɔgɔw ni américainw yɛrɛ y'a fɔ u ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko irisiw bɛ k'o mɔgɔ ninnu défendre de mais don min n'olu fana wulila k'a fɔ k'u bɛ séparatiste dɔw fana défendre o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ k'u bagara irisiw ma ukraine ni irisi ka kɛlɛ la parce que irisiw fana wulila de k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw b'u ka indépendance kɔ n'aw wulila ka taa bin u kan an fana bɛ bin aw kan wulilen ka taa bin donbasikaw kan irisiw fɛnɛ wulila ka taa bin u kan donc o ko kelen ɲɔgɔnna de bɛ ka kɛ shinɔw fɛ yen shinɔw ma wuli fɔlɔ ka taa bin tayiwaniw kan mais amerikɛnw bɛ k'u ɲagari labɔ de k'u dusu labɔ walasa ka fɛn dɔ kɛ n'o kɛra don min olu bɛ sɔrɔ ka donda dɔ sɔrɔ ka don kɛlɛ kɔnɔna la walasa ka se ka shinɔw affaiblir ne kɔni ka jateminɛ la shinɔw kan ka baara kɛ ni hakili de nin wagati in na k'a fɔ ko amerikɛnw bɛ bagabaga fɛn fɛn la nin wagati in na an'u bɛ ɲagari labɔ fɛn fɛn na nin wagati in na u kana na bin piège kɔnɔna la i n'a fɔ rusiw binna piège kɔnɔna la cogo min ukraine kɔnɔna la malgré que ukraine ni rusi ka kɛlɛ la da ka di rusiw la mais côté dɔ la u ye rusiw décrédibiliser yɔrɔ dɔ la ani fɛnɛ u y'a essayer ka rusiw fɛnɛ kɔ don diɲɛ ma même si u ka plan tɛ ka marché ukraine kɔnɔna la totalement mais quand même ne b'a dɔn taïwan kɔni ta la n'u sera ka chinois pousser ka kɛlɛ dɔ kɛ taïwanɛw fɛ chinois bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ a ko la parce que n'a ye essayer ka jateminɛ chinois ka client ba de ye européens ye eropɛnw bɛ amerikɛnw ka joug de kɔrɔ c'est à dire amerikɛnw ka jɔn de ye eropɛnw ye n'u ko ko eropɛnw k'a kɛ cogo min u b'a kɛ ten de ni mankan dɔ nana wuli taiwan ni chine ni ɲɔgɔn cɛ sisan amerikɛnw b'a f'u ka denmisɛnninw ɲɛna n'o ye eropɛnw ye k'a fɔ k'u ka essayer ka chinois ka produit bɛɛ tigɛ u kana commerce kɛ n'u ye u ka essayer k'u retirer ka b'u ka plateforme ni fɛnw bɛɛ kan i n'a fɔ u ye sanction minnu bin rusi kan n'o kɛra o bɛ sɔn ka na ni asphyxion ba de ye c'est à dire o bɛ sɔn ka na ni dadigiba de ye chinois ka économie la En plus o bɔlen kɔfɛ chinois kɔni bɛ se ka u yɛrɛ en sortir dɔɔni parce que déjà Asie b'u bolo Afrique b'u bolo Russes fana b'u bolo donc Amérique côté dɔ fana b'u bolo et tout mais n'u ni occidentaux bilala ɲɔgɔn na a kɔni bɛ impact dɔ bila u ka économie la mais quand même a tɛ kɛ fɛn bababa ye ten et tout tu vois donc an bɛ waati min na Russes fana de bɔra ka kuma dɔw fɔ ka chinois défendre kɛlɛ in na kɛlɛ min b'u ni Taïwan ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɔra ka publication dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko américains ka muso min ye déplacement kɛ ka taa Tayiwani kɔnɔna la k'a taara provocation de la a taakun ye de ka se ka sini ɲagari labɔ ko siniw kana n'u to yen k'u kana n'a to mɔgɔ si ka tulonkɛ u ka souveraineté la u ka yɛrɛmahɔrɔnya la u kana n'a to mɔgɔ si k'a fɔ k'u b'u ka dugukolo minɛ an'u ka mara bɔ u ka dugukolo sanfɛ donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min le fait que américains y'u dalakan sɔsɔ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka wuli k'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ dɔw dɛmɛ rusiw ka côté la mais u yɛrɛ y'a fɔ ko u bɛ wuli ka taa tayiwanɛw dɛmɛ nin côté fɛnɛ la irisiw b'a fɔ k'u ka sira t'a la donc le fait que olu y'a enfreint olu fɛnɛ bɛ se k'a fɔ parce que déjà olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka taa mɔgɔ dɔw de dɛmɛ k'u ka indépendance sɔrɔ ani fɛnɛ bin kɛra mɔgɔ minnu kan donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko u fila bɛɛ y'u dalakan sɔsɔ que ça soit amérique ni irisiw bɛɛ lajɛlen mais irisiw ka côté la an bɛ se k'a faamuya dɔɔni parce que irisiw fɛnɛ bɛ kɛlɛ de la k'a fɔ ko ukraine y'olu ka dugukolo de ye olu t'a to cogo si la ukraine ka bila américainw ka bolo kan chinois fana bɛ o kelen kelen in de la k'a fɔ ko taiwan y'olu ka dugukolo de ye bien vrai que président b'u kunna yen mais u kana n'a to k'u bɛ basculer ka taa américainw ka bolo kan ani fana k'a fɔ k'u b'u ka indépendance ta ni jamana min y'a essayer k'a fɔ k'u b'u ka indépendance d'u ma i n'a fɔ rusiw ye donbasi mɔgɔw ka indépendance d'u ma cogo min u sigilen tɛ ni min ye o bɛ kɛ donc ne t'a dɔn n'a sɔrɔ joe biden bɛna se ka kariya a ja ka jɔ i n'a fɔ vladimir putin ye mun ɲɔgɔnna kɛ le 24 février ka bali ka wuli k'a fɔ k'i ye dekɛrɛ siɲɛ k'i ye jamana fila ka ɛndepandansi d'a ma olu fana bɛ se k'o kɛ i n'a fɔ eh, irisi y'a kɛ cogo min irisi wulila don ni da kelen dɔrɔn k'a ye don kelen da kelen dɔrɔn k'a yira k'a fɔ k'u ye donbasi mɔgɔw ka ɛndepandansi d'u ma republique populaire de donetski ni luganski k'o ka ɛndepandansi d'u ma ani fɛnɛ ka tila ka opération siɲɛ o don bɛɛ ka wuli k'u ka kɛlɛkɛcɛw lawuli k'a fɔ k'u ka frontière tɛmɛ u ka tɛmɛ ka taa kɛlɛ kɛ mɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ américain bɛna sɔn k'o ɲɔgɔn kɛ n'u y'a kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko chinois fɛnɛ puissance b'u la kɛlɛ la bon an t'a dɔn mɛ ala ka bɛɛ kisi kɛlɛ ma mɛ quand même u bɛ ka min kɛ tantɔ réellement u bɛ kɛlɛ de kɔ mɛ ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔn ni américainw ye taïwanɛw poussé don o don k'u bila kɛlɛ la u sigilen tɛ ni fɛn min ye o bɛ kɛ parce que ne b'a dɔn ukrainienw ka ka ɲɔgɔnna filɛ nin u poussé k'u bila kɛlɛ la u ma intervenir u tora kɔfɛ de ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa u yɛrɛ kɛra sarakaw ye mɛ n'u ye tayiwanɛw nɛgɛn don o don k'a fɔ k'u ka kɛlɛ kɛ sinuwaw fɛ an bɛɛ bɛ amerikɛnw dɔn cogo min u bɛ fɛn min kɔ u bɛ fɛ de ka sinuwaw bila à terre u bɛ fɛ de ka sinuwaw ka ekonomi lajigin en plus u bɛ fɛ de ka sinuwaw ni diɲɛ kɔ don ɲɔgɔn ma mɛ u bɛ fɛ k'u refere tayiwan de fɛ ka eseye k'u nɛgɛnɛgɛn u ka kɛlɛ dɔw kɛ sinuwaw fɛ n'o dun kɛra don min u bɛ sɔn ka ukrainiyɛnw ta ɲɔgɔn k'u la ukrainiyɛnw bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale tigɛra otan na ale tun bɛ min kɔ otan mɔgɔw fɛ U m'o kɛ ale kun kɔnɔ ko OTAN mɔgɔw bɛn'u ka article 5 appliquer ka wuli ka taa Ukrainiens dɛmɛ o dun droit t'u bolo ani fana a ja t'u la u ni Russes bɛɛ puissance nucléaire de ye Chinois fana puissance nucléaire de don Chinois ka alliés bɛ yen n'o ye Russes ni Iraniens ni Corée du Nord ye donc n'a nana kɛ mankan ye u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛɛ bɛ sɔn k'u da don kɛlɛ la depuis kɛlɛ yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ Vladimir Poutine bɛ ka bɔ ka Chinois défend n'o tora ka avanse ka taa cogo dɔ la i b'a dɔn olu ni sinuwaw ka ko tɛ kelen ye soft power t'olu ta la k'a fɔ k'u k'i dɛmɛ dogo la ka essaye k'a fɔ k'u b'a kɛ ni musoya olu t'o la ni mankan wulila don min dɔrɔn irisiw b'a deside de ka wuli ka k'a fɔ k'u bɛ na ni dɛmɛ dɔ ye aw bɛɛ b'u ka reaction ni fɛnw dɔn bon ala ka bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc taiwan ka ko ye an bɛ ala deli a ka dan dissuasion dɔrɔn ma o kana na kɛ mankanba ye amérique ni chinois ni ɲɔgɔn cɛ sinon franchement u bɛ sɔn ka impact ba de kɛ